an kun famana a kɛra fama ye kosɛbɛ viyebilen yɛrɛ tun famana ka video yɛrɛ kɛ kosɛbɛ nka bi n bɛna video dɔ bila ka bɛn ni sunkalo ale tile mugan ni duuru san ba fila ni tan ni seegin bi ye sunkalo tile mugan ani duuru ye nka nin video in bɛ lase maa minnu bɛ yen alisilamɛw don n'u bɛ mawuludu kɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ diinɛ taabolo kɔrɔlen la n'u ko ko kaburuya jura bɛ bɛn n'u ko ko diinɛ kɔnɔ ko maa kan k'i suuli maa ye n'u ko nasiko bɛ bɛn nin welekan in bɛ ka ɲɛsin o kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma bi ne badenw bi video bɛ tali kɛ fɛn jumɛn kan a bɛ tali kɛ an ɲɛ bɛ fiɲɛ dɔ citɔ la ka na mali kɔnɔ yan a fiɲɛ in n'a cira a bɛ kɛ sababu ye maa o maa bɛ yen ko e bɛ diinɛ taabolo kɔrɔlen la maa o maa bɛ yen k'e ko ko kaburuya zura bɛ bɛn maa o maa bɛ yen ko e ko nasi sɛbɛn bɛ bɛn nin fiɲɛ min bɛ ka ci ka na n'a fiɲɛ nana o y'a bɛɛ lajɛlen mago salen ye o y'a bɛɛ lajɛlen ka diinɛko dabilalen ye o y'a bɛɛ lajɛlen ka nasi sɛbɛn dabilalen ye o y'a bɛɛ lajɛlen ka mawuluduko dabilalen ye nin wele bɛ bila diinɛ taabolo kɔrɔlenw ma ani mawuludukɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya na groupement des leaders spirituels musulmans du Mali wele bɛ bila ka ɲɛsin o ma o ɲɛmaaba ye asedi sɛk serifu usumani madani hayidara ye bi video in bɛna bila k'a ɲɛsin olu de ma nin video in ni maa minnu y'a mɛn nin video in ni maa minnu y'a ye aw bɛɛ lajɛlen k'a partager a k'a tila tila tila ko nin ye aw denkɛ aw sinji aw lemana adama jara viyebilen mankan ye sabu kelen dugulama mankan ye fiɲɛ min bɛ ka ci bi ne badenw yanni an ka tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye an bɛ karamɔgɔ suwala bayaya haidara fo kosɛbɛ barisabu ale ye fiɲɛ in natɔla ye ka kangarimada kɛ maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka jamana in ɲaami k'an ka diinɛko dabila an bolo nka fɛɛrɛ dɔ de tigɛlen b'u bolo fɛɛrɛ in ka se ka diinɛmaw yɛrɛ dama kɔ don ɲama k'u ka baara kɛ cogoya min na u bɛ k'o fɛɛrɛ de tigɛ nka a bɛna kɛ komi i n'a fɔ u bɛ ka diinɛ de dɛmɛ nka ka sɔrɔ u ka laɲini belebele t'o ye hali maa min tɛ misiw minyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ filen tɛ o ye jumɛn ye min ye mamudu diko ye an ɲɛ b'a la k'a fɔ mamudu diko a tɔgɔ yera sɛbɛnfura dɔw la k'a bɛna kɛ minisiri ye k'a bɛna kɛ minisiri jumɛn ye ko alisilamɛw ka minisiri ko a bɛna kɛ o ye mamudu diko bi a diminen don ibk kɔrɔ ibk min n'a y'a dɛmɛ 2013 a diminen don a kɔrɔ bi a diminen don IBK kɔrɔ ka d'a kan kun jumɛn de la a diminen don IBK kɔrɔ ka d'a kan ale yɛrɛ ka laɲini pɛrisɔnɛliw olu ɲɛnabɔbaliya a diminen don IBK kɔrɔ ka da o kan a dimikun dɔ ye mun ye IBK kɔrɔ a dimikun dɔ ye IBK kɔrɔ IBK tun ye premier minisiri dɔ ta o premier minisiri min n'a y'o ta n'o ye abulayi idirisa mayiga ye o tun ye mahamudu diko ta ka mahamudu diko kɛ komisɔn bɔn ofisiye ɲɛmɔgɔ ye o komisɔn bɔn ofisiye ɲɛmɔgɔya 700 miliyɔn de tun bɛ di a ma mahamudu diko ma 700 miliyɔn an y'a ye jamana premier minisiri min n'o nana sumayilu bube mayiga ale ko ko kun tɛ o la o y'o komisɔn ci ka tila ka fɛn kɛ olu yɛrɛ ma se ka min kɛ ka taa kidali ka sɔrɔdasiw bila ka taa mɔti k'a fɔ ko miliyari tilancɛ n'o ye miliyɔn kɛmɛ duuru ye jamana mago b'o de la yaasa ka se ka election securiser o ye kelen ye o min minɛna mamudu diko la mamudu diko dusu tiɲɛna a wulila kuma caman na ko IBK ni silamɛw bɛnna fɛn o fɛn kan ko IBK ma si bɔ a sira fɛ nka an badenw an y'a ye komisɔn bɔn ofisiye ɲɛmɔgɔya tun bɛ mamudu diko bolo waati min na mamudu diko ma fɛn fɔ dɛ a ma kuma a ko jamana taabolo ka ɲi a bɛ sen kelen kan ale yɛrɛ taara kɔrɔn fɛ ka na baasi ma foyi la nka o min minɛna na premier ministre taalen kɔfɛ ni bube mayiga nana mamudu diko wulila mankanci la parce que miliyɔn kɛmɛ wolonwula min tun bɛ d'a ma o minɛna na ne badenw o y'a ka kɛlɛ fɔlɔ ye kɛlɛ filanan dɔ dun ye mun ye mamudu diko fɛ n'a wulila ka kɛlɛ kɛ o la Sherif Usumani Madani Hayidara minisiri Mohamed Ali Bacili k'a to dugukolo ko minisiriya la Mawuludu kɛnɛ kan IBK tun bɛ yen IBK Sherif Usumani Madani Hayidara y'a ɲini a fɛ ko a ka dugukolo d'a ma ko yɔrɔ dɛsɛra barisabu maa minnu bɛ na Mawuludu la kasara delila ka k'a la stade Omnisport la o tuma na a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen o kɛra waati min na Bacili y'i kanto terrain kan yen ko IBK k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ bɛ yen 150 hectares o kuma min n'o fɔra hali sini tɛrɛn ma di sherifu usumani madani hayidara ma dɛ nka mun de nana kɛ mahamudu diko fɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ho kɔnsɛyi isilamiki kɔnɔna na a ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka kuma n'u ye bi a n'o denmisɛnninw caman bɛ yen u tɛ hakilina kelen na n'o ye sabati 2012 ye a yɛrɛ nana tɔn kura wɛrɛ sigi tuguni ko badenya tɔn o bɛ ho kɔnsɛyi o bɛ ayiwa opposition fɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya na o bɛ sumayila sise de nɔfɛ bi ɔ o kɔrɔ ye mun ye sisan waati min na n'o kɛra n'a y'o fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ ye jate dɔ bɔ ka kalikili dɔw kɛ ko 150 hectares ko ibk y'u janfa olu de ye ibk dɛmɛ ka ibk sigi jamana ɲɛmɔgɔya la ibk sigilen kɔfɛ a y'u janfa 150 hectares k'o ta k'o di serifu usumani madani hayidara ma o dun y'a sɔrɔ a ma di ale yɛrɛ ye jate dɔ bɔ a yɛrɛ fɛ k'o wari bɛn 150 hectares miliyɔn kɛmɛ fila ani miliyɔn bi duuru k'o wari bɛn o ma o tuma k'o ci bila ka taa palɛ la kuluba k'o wari ka d'ale ma ko nɔntɛ ko ibk y'u janfa ibk ko k'a t'ale bolo ibk ka mɔgɔ dɔ ko k'a bɛ wari in sara deux cent cinquante miliyɔn ayiwa ibk ko ko ale ye mamudu diko bila ka ala minɛ o kɛlen tumana min na mamudu diko a ye dosiyew ta ka dosiyew labɔ dosiye minnu tun bɛ yen ni silamɛw ye kɛlɛ kɛ n'a ye ka kɔrɔ a y'olu dosiyew ta k'olu labɔ ne badenw aw yɛrɛ k'a lajɛ ni nin ye jamana ko ye ni nin ye silamɛya ye ni nin ka kan ka kɛ ni nin man ka kɛ a y'o dosiyew bɛɛ labɔ sa ayiwa silamɛw burujara silamɛw donna tan silamɛw bɔra tan ne badenw o mamudu diko kelen an y'a ye kunnafoni di sɔrɔ siraw fɛ journaliw la a fɔra ko a ka badenya tɔn min sigira parce que a ni sabati 2012 tɛ bilen olu taara jɛ ka fara sumayila sise kan sisan donc u bɛna vote sumayila sise ye bɛɛ dun b'a dɔn alisilamɛw n'i y'a ye n bɛ wele in bila aw ma bi ni sumayila sise kɛra mali perezidan ye diɲɛ don o don aw k'a bila aw kun na paseke u bɛna a fɔ ka hakili munumunu min ye k'a ni buye bɛ ɲɔgɔn bolo ani karisa bɛ ɲɔgɔn bolo ka sɔrɔ a ka laɲini t'o ye a ka laɲini a ka fanga sɔrɔ hali ni maliden bɛɛ ni bɛ to a la ale ka fanga sɔrɔ dɔrɔn diko fana ka laɲiniw tiɲɛna parce que ale tun bɛ fɛn minnu nɔfɛ

hali n'i y'a sɔrɔ a bɛ ka fɔ sanga ni waati n burankɛ n burankɛ nka kuma bɛɛ ale de bɛ hayidara janfa ale de ye nin fɔ hayidara kɔ fɛnɛ donc ale bɛna fara jɔni kan sisan ale bɛna fara sumayila sise kan n'ale farala sumayila sise kan sumayila sise bɛ kɛ mali perezidan ye ni sumayila sise kɛra mali perezidan ye diko bɛ ta o bɛ kɛ alisilamɛw ka minisiri ye n'o kɛra mawuludu o banna n'o kɛra min ye nasibɔ ye o banna n'o kɛra min ye kaburuya zura ye o banna taabolo kɔrɔlen bɛ ta k'a yɛrɛkɛ o de kama ne ko ne bɛ wele bila bi diinɛ taabolo kɔrɔlen bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma aw minnu bɛ yen aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a mana kɛ jamana o jamana na a ye nin video in partage k'a fɔ ninnu kɛ bɛ ka fɛɛrɛ jugu dɔ de tigɛ ka jan jugu dɔ de da jamana na de fait que min ye ibk yɛrɛ ye ale gɛrɛla sherifu usumani madani hayidara la u ma bɛn maa min bɛ yen n'o ye mamudu diko o ma se ka bɛn a ma cogo si a n'a nɔfɛ mɔgɔw u bɛ ka fɛɛrɛ fɛn o fɛn tigɛ fanga in bɛ se ka dafiri cogoya min na fanga ka dafiri olu ka laɲini maa o maa bɛ se k'u ɲɛnabɔ o ka se k'u ɲɛnabɔ n'an hakili b'a la kɔrɔnfɛla kɛlɛ wulila yan nin nɔ mun de tun bɛ ka fɔ fɛn min bɛ fɔ o ye minnu bɛ yen n'u bɛ diinɛ taabolo kɔrɔlen kan n'u bɛ ka baara kɛ n'a ye k'a fɔ k'o tɛ diinɛ ye u ye maa damadɔ tɔgɔ fɔ a waati ko n'u sera bamakɔ yan u bɛna taa s'olu ma diinɛ ɲɛmɔgɔw la serifu usumani madani hayidara b'o la an ka karamɔgɔba caman o bɛɛ lajɛlen bɛ o la wa o taabolo kelen de bɛ u bolo hali bi bɛɛ dun b'a dɔn mali ye peyi layiki de ye kerecɛnw bi yan silamɛw bi yan maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ tɛ fɛn na bolitigiw bi yan bɛɛ k'i ta k'a kɔnɔ ala yɛrɛ ye diɲɛ da layiki ka alijinɛ da ka janɛmɛ da ɔ ne badenw nin janfa minnu bɛ yen n'u bɛ senna bi nin wulikajɔ minnu bɛ yen n'u bɛ senna bi bɛɛ k'a dɔn malidenw dusu caman bɛ yen u dusu tiɲɛnen don ibk kɔrɔ o ye tiɲɛ ye o caman de fana bɛ yen minnu bɔra ka taa nin taama in na an b'u ɲininka nin taama min kɛra taama kɛra jɔnni de ye u k'o tigi fɔ an ɲɛna tiɲɛ don ko ɛlɛkisiyɔn ka kɛ ɛlɛkisiyɔn jɛlen ye namara kana k'a la mɛ jɔnni de ye jɔnni de ka ta u fɛ jɔnni de y'u ka kandida ye o tigi kelen ma fɔ fɔlɔ dɛ sumala sise o de y'u ka kandida ye minnu bɛ ka taama bi caman b'a la modibo sidibe ka mɔgɔw b'a la yala modibo ka sidibe o ka mɔgɔw bɛna taa vote sumala sise ye wa mɛ a bɛɛ ka laɲini ye mun ye ko election ka kɛ election jɛlen ye nka ko yɛrɛ laɲini kun yɛrɛ ye fɛn min ye o de ye min ye modibo sidibe ale ka mɔgɔw olu tun bɛ taama in na min ye sɛk modibo jara ye o ka mɔgɔw tun bɛ taama in na nka caman tɛ nin yɔrɔnin kalama caman kɔni taara election ka kɛ election jɛlen ye mais est ce que ka sumayila sise sigi wa non ne badenw election min bɛna kɛ ne bɛ wele min bila mali alisilamɛya taabolo kɔrɔlen ma o ye elhaji ibrahim bubakari keyita n'o ye laji burama ye ne y'a ye sherif usumani madani hayidara ka mawuludukɛyɔrɔ la a ka ca hali n'i y'a sɔrɔ sirifukɛ a ka tɛrɛnko in ma ɲɛnabɔ bi fɔlɔ nka faamaw ka kan k'a ɲɛnabɔ nka n y'a ye a ko fɛnɛ tant que ale bɛ fauteuil in kɔnɔ k'a to assemblée nationale présidentya la a ye loi dɔw fɔ k'olu tɛ ta an ka jamana kɔnɔ a ko sariya k'olu tɛ ta abada tant que ale ye assemblée nationale président ye a nanen fɛnɛ a ko tant que ale bɛ présidentya na mawuludu bɛ kɛ mais an bɛɛ dun y'a dɔn k'a fɔ ni diko kɛra silamɛw ka minisiri ye sumala sise mana ta o y'an bɛɛ mago salen ye maa o maa bɛ yen k'i bɛ diinɛ taabolo kɔrɔlen la k'i ko mawuludu ye tiɲɛ ye o y'i mago salen ye ne ka welekan bɛ ɲɛsin bi maa minnu bɛ yen n'u bɛ diinɛ taabolo kɔrɔlen na u den dɔ bɛ yen u dɔgɔnin dɔ bɛ yen serifu don n'o ye suwala bayaya hayidara ale kɔni a bɛ ko ja natɔ ye ni sumala sigira mali perezanya na taabolo kɔrɔlenw o y'aw bɛɛ lajɛlen de tilalen ye maa si tɛ yen min bɛna i ka diinɛ kɛ a ɲɛ bi naani ma mawuludu bɛ dabila parce que a bɛna mɔgɔ minnu bila yen olu tɛ mawuludu fɛ u y'a f'u da la a kɛlɛw kɛra an ɲɛna yan nin nɔ 2013 waati min n'u bɛ ka kaburu ci mamudu diko ma bɔ ka kuma o hayidara de y'a wajibiya ka kuma nka anw ɲɛ b'a la nin fanga in kɔnɔna na dɔgɔyali maa fɛn o fɛn bɛ yen n'a taara ka hayidara sɛgɛrɛ a bɛɛ taara k'a sɛgɛrɛ de ka d'a kan laji burama ye gɛrɛli min k'a la n'o ye ibk ye a bɛɛ taara k'a sɛgɛrɛ o de la waati bɛɛ a bɛ dɔgɔya bon min b'a to an bɛ d'a la fɛnɛ k'a fɔ sumala sise nɔ don il faut k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ min m'an da la k'a fɔ sumala sise nɔ don sumala sise nin kuma in bɛ fɔ sumala sise ka mɔgɔw fɛ u ni sumala sise bɛ ɲɔgɔn fɛ a ma deli k'u wele ka kangari da u ye a ma deli ka arasa wele ka kangari d'a ye k'a fɔ eh, arasa i bɛ ka min fɔ hayidara ma a dabila a ma deli k'a kɛ tile kelen o kɔrɔ ye ko a ka d'a ye ale ka laɲini ye min ye o ye fanga ye bon hayidara dun ma position kelen jira hayidara dun y'a fɔ election na ko min ka di min ye k'i ka kala ta o ye donc o min b'ale kun na a b'a dɔn hayidara ye mɔgɔ sugu min ye hayidara y'a fɔ ale y'a ka wari segin a ma miliyɔn kɛmɛ sakɔsi kɔnɔ gaku taara n'a ye mamadu hawa gasama taara n'a ye bon maintenant sisan an ka mun kɛ an ka hayidara détruire hayidara dun fana ye symbole min ye bi mali alisilamɛya taabolo kɔrɔlen kɔnɔ ni hayidara détruire la dɔrɔn o ye ko bannen ye o tuma mali alisilamɛw taabolo kɔrɔlen ni kandida b'aw bolo bi a ka kan ka kala ta maa min ye a ka diinɛ kama diinɛ sinsinni kama diinɛ basigili kama o tɔgɔ ye ko elhaji ibrahim bubakari keyita kabini a nana silamɛw bonya a y'a to a ko n'ale bɛ yen mawuludu bɛ kɛ bɛɛ b'i ka diinɛ kɛ maa si ka diinɛ tɛ gosi la an y'a ye 2013 mawuludu tun bɛna dabila yan a y'a sɔrɔ mamudu diko ye haut conseil président ye a ma foyi fɔ hayidara k'a interpellé a ka na déclaration kɛ diyagoya donc o kɔrɔ ye minnu bɛ kɔrɔn fɛ olu n'ale ka laɲini bɛɛ ye kelen donc n'o dun kɛra o ma ɲi taabolo kɔrɔlen ma o tuma taabolo kɔrɔlen aw de ka ca aw de ka ca n'a bɛɛ ye a y'a ɲɛ yɛlɛ maa kelen ka intérêt nɔfɛ k'an ka jamana minɛ k'a ci an tɛ jɛn n'a ye o tuma ne tun bɛna video min bila bi o de tun ye nin ye ka bɛn ni sunkalo tile mugan ni duuru ye a ka video in partager aw fɛn fɛn mana nin video in mɛn a y'a partager a y'a tila hakɛto bɛ nin kan salala muhamadu